aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelekele ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sunguma sɛnɛ fangama kan kirisiya ye folen don i ni jɔ an ce alo an ce mɔgɔ min b'a lamɛnna an ce karamɔgɔ saka ma

Ɔ ni ala sɔnna ma ɛɛ an bɛ kunnafoni ni ɛɛ bila ɲɔgɔn mali an bɛ baara kɛ o kan kosɛbɛ walasa mɔgɔw ka se k'a dɔn nka an hakili b'a la don nataw la an bɛ fɛ ka lakɔgɔli kɛ bɔlɔlɔ siraw kan ɔ o lakɔgɔli in yala o bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw bɛna ɛɛ sɛnɛ sunguma fangama lakodɔn ani a sugu minɛnw a sɛnɛkɛfɛnw bɛ se ka feere cogo min walasa minnu b'a a sɛnɛ kɛ u ka nafa sɔrɔ yala lakɔgɔli ani an bɛna platform minnu bila sen kan o bɛna kɛ sababu ye walasa ka baara in nɔgɔya wa Oui, a bɛ baara nɔgɔya parce que mɔgɔw bɛna a ye ko a bɛ ka kɛ Mali la eh, a fɔrmasɔn bɛ yen mhm. eh, mɔgɔ bɛ mali la mun b'a kɛ ka ban bon o kɔrɔ ko i bɛ se ka fɔrmasɔn eh, nin kɛ ɛntɛnɛti kan ou bien i ka telefɔni kan mhm. ka tila ka taa bɔ mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ a kɛ ka ban mhm. olu bɛ se k'a ɲɛf'i ye u bɛ a daminɛ cogo min na nafa min b'a la epi fana An bɛ sɛnɛ mun kɛ ani an bɛ suman mun dan u si bɛ se ka bɔ donc a bɛ komi mɔgɔ min bɛ u bɛ minnu wele ko hybride an tɛ baara kɛ n'o ye arabu de ne ka association mun bɛ Autriche ani association min bɛ mali la mun tɔgɔ ye nakɔ bio an bɛ to ka na ni si dɔw ye minnu bɛ se ka u yɛrɛ a bɛ fɔ cogo jumɛn um, mun si bɛ se ka bɔ an k'a fɔ ten mm, uh, a bɛ komi uh, a si ou bien a suman uh, laloman tɛ uh, parce que laloman dɔrɔn tɛ se k'a yɛrɛ bɔ a yɛrɛ la mais uh, n'i ye si dɔ ta uh, mun bɛ se ka uh, mun bɛ se k'a yɛrɛ bɔ mun bɛ se ka dege i ka yɔrɔ la uh, is obligé de euh, a bɛ taa ɲɛ a tɛ a tɛ segin kɔ ah, donc an b'o ko de baaraw de la sisan k'a fɔ ko euh, mɔgɔ min bɛna ni euh, agriculture bio-intensive nin kɛ an bɛ se ka si dɔ d'a ma mun bɛ se ka falen o système nin kɔnɔ et puis n'u y'a si sɔrɔ siɲɛ kelen n'u sera a baaracogo la u tɛ si san siɲɛ fila donc o fana ye tɔnɔba aa o kɔni o ye tɔnɔba de ye sabu n'i y'a jateminɛ an ka yɔrɔ ninnu kɛcogo la an ka fɔlɔ sɛnɛ kɛcogo la anw tun bɛ sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ tubabu nɔgɔ tɛ an ka siw fana an bɛ an ka sumanw si bɔ a yɛrɛ la bɔn i bɔra i da sera fakitɛri minnu san n'o ye fɛngɛ semansi ibiridi ninnu ye bɔn olu ka porolɛmu ye mun ye tuma dɔ la n'i ye si san n'i y'a labaara san wɛrɛ i bɛ tila ka si wɛrɛ san tuguni tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ o rezilita tɛ kɛ kelen ye sabu e tɛ si dilanna ye si dilanna mana mun dilan k'a d'i ma i bɛ wajibiya ka baara kɛ n'o ye Donc o la eh, an b'a fɔ k'a fɔ o bɛ kɛ fura ɲuman ye an ka musow ma kosɛbɛ sabu n'i y'a jateminɛ anw ka sigida la si labaara tɛ musow ka baara ye ten tɔ kosɛbɛ u tɛ fɛnba dɔn a la nka ni eh, e ka association nana ni si min ye n'a sɔrɔla o si bɛ komi an ka fɔlɔ siw i n'a fɔ n'i ye baara k'a la i bɛ se k'a si bɔ a yɛrɛ la o bɛ kɛ nɔgɔyaba ye musow ma an ka sigidaw la

Farati b'o la dɔɔnin aa o kɔni an b'a fɔ yɔrɔ la ko wasa wasa kɔnɔrɔgan min tun b'an na o de ye siko ye sabu anw tun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ don dɔ la an ka si bɛɛ bɛna tunun k'a masɔrɔ si minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na a tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la i ye filanan min fa la sisan ka fɔ ka si dulɔ min ka a jasi fo k'a kɛ a tɛ se ka a yɛrɛ si bɔ a yɛrɛ la i b'a sɔrɔ elemanw i nitiritifu n'o ye balolanw ye o caman t'a la o la i bɛ a jateminɛ k'a fɔ ko o suman kelen ni min farati ale yɛrɛ dunni au lieu k'a k'i kɛnɛya a b'i bana de donc an b'a dɔn sisan k'a fɔ e ka si kolokololen ninnu ani si minnu bɛ bɔ a yɛrɛ la a fɔlɔ a baara ka nɔgɔ filanan a musaka ka dɔgɔ sabanan eh, a bɛ kɛnɛya fana se an ma naaninan fɛn min don a bɛ itilize badabada sɔrɔta fanfɛla la a b'a to i ka nafolo fana tɛ tiɲɛ sabu si feerela minnu fana eh, tuma dɔw la olu bɛ u pɔsi kɔnɔna de ye tɛ mɔgɔw ka nafa ye donc n'an y'a ta o sira fɛ an b'a fɔ k'a fɔ ko eh, sɛnɛ sunguma fangama ani programme min b'a bolo nin wagati in na eh, nin ye ɲɛtaga sira ye an ka togodaw ma an ka sigidaw ma eh, ani togoda musow ma nin jɛmukan labɛnna nakɔ biyo a n'a baaraɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn